igbo ndị ọma na-ege m ntị abịara m tata wee bịa iwepụtara unu ozi ọma mara mma ị fụ ka m si bịa tata abịara m nnọọ nwayọọ mana i lee anya n'ime mmụọ ị ya-afụ na ime mmụọ na-atọ m ụtọ Na-eko dịka nwafọ Igbo abụ m maazị Uchenna Ijegalụ nke na-ewetara unu akụkọ a ma ọ bụ emume a nke a kpọrọ anyị bụ ndị Igbo tata achọrọ m ileba anya n'ihe gbasatara asọmpi asọmpi a na-asọ n'ụwa niile onye gee m ntị ọ sị kedu onye a na-ekwu maka ya mana nwatakịrị ebe ndị Igbo sị na ebe ọ bụla nwatakịrị na-atụ aka ọ na-ebe akwa atụ aka ọ bụrụ na nne ya anọrọ ya ebe a nna ya anọrọ ebe a abịa m nọrọ ala na-eche na-asị ya ọ sọsọ ndị Igbo ka Chukwu gọziri ọ sọ ụmụ Igbo ka Chukwu gọziri m wee na-ele anya na Naijiria niile n'ebe niile na-asọ a na-asọ m wee na-ajụ onwe m ndị Igbo nnọọ ka nkụ ee a bịa na tim nke na-akụrụ anyị mpi na-asọ anyị mpi na Naịjirịa taata o nwere asọmpi a sọrọ n'izu nke gara aga or izu naabọ gara aga wee na-abụ ụmụ Igbo nọ n'ime na-ajụ onwe m a kpọwa afa ha kedụkwanụ mmadụ dịka chukwueze chukwueze nke na-akụrụ na-asọrọ na-asọ mpi na AC Milan nke nọ na obodo oyibo ọ kwa nwa afọ igbo ka ọ wụ a na-ekwu ole ghara ibe ya ka ọ nke bụ ee nke a na-akpọ Wilfred Ndidi nke na-asọ mpi na ee tim nke a na-akpọ Leicester City nke nọkwa n'obodo oyibo ka ọ bụ Kelechi Iheanacho ndị a bụ nwa afọ igbo ka ọ gaba n'ihu nke nke ndị ochie ka ọ bụ Kanu Nwankwo ha ka ọ bụ ee Austin Jay-Jay Okocha ha ndị a bụ nnukwu afa nnukwu afa na ndị sọrọ mpi a na-ekwu ole ghara ibe ya ha ka nkụ ha juru nnọọ jupụta ebe niile ụmụ igbo ụmụ igbo ụmụ igbo ụmụ igbo ebe niile ọ Maduka Okoye ha a na-akpọ ah, kedu kedu tim ọ bụla ị kpọrọ a kpọrọ na naijiria ụmụ igbo jupụta ọ dịka ọ sọ ha nọ ije na asọmpi a sọrọ ụnyaahụ eh, frank onyekachi ndị ụmụ igbo ụmụ igbo nke na-agbara brentford ebe ọ bụla ị kpọrọ ụmụ igbo eju ebe ọ bụla ị kpọrọ ụmụ igbo eju eh? a na-ekwu dịkwa nke a kpọrọ Iwobi ha ncha gịnị ụmụ Igbo ọ sọsọ ụmụ Igbo ka Chukwu gọzi ka m gwa gị eziokwu ị bụrụ nwa Igbo ghara ịma na ihe Chukwu mere gị ị ka nọ n'azụ ị bụrụ nwa Igbo ghara ịchọpụta ngọzi Chukwu gọziri gị na ịchọpụta na Chukwu tere gị mmanụ n'elu isi ị mara na ị ka na-eme mistake nwafọ Igbo ọ nọ m mechie anya m na-eche ọ sọsọ anyị nwa ka Chukwu gọziri ndị na asọmpi nke ụmụ nwaanyị nke a sọrọ nke a na-akpọ World Cup onye nke na-etiri anyị bọọlụ nke bụ gokipa ọ bụ nwa afọ Igbo ya na-aga nnọọ ụmụ Igbo ebe niile ụmụ Igbo n'iru ụmụ Igbo n'azụ ebe niile a na-ekwu nke a ghara ibie ịgba ije nnọọ jiri nnọọ batara kedu ihe a na-ekwu maka ya gị ọ sọsọ na asọmpi ị banye na mpaghara ihe ọzọ dị iche iche ị bata na Nnewi na na Nnewi na Anambra steeti taa ị fụ mmadụ dị ka Innoson na-emepụta ụgbọala chukwu gọziri ụmụ Igbo ọ sọ ụgbọala ka ọ na-emepụta ma oche a na-anọ anọ ma ncheanwụ nke a na-akpọ umbrella ihe ihe dị iche iche ọ na-emepụta a na-ekwu okwu- a na-ekwu onye ghara ibe ọ kpọfa ha ka nkụ nwanne m kedu ihe ị na-eche dịka nwa afọ Igbo nke ị wụ ị na-eche ị nọkata na-echetakwa na Chukwu gọzi gọzisi anyị ike ma ọ bịara ebe a na-agụ egwu agụpụta egwu e nwere Peter na Paul nwa Okoye nke a na-akpọ P-Square ụmụazị na-apịaghasị egwu nwa nwanne nwoke ijele ndị Igbo Flavour ọ na-apịasị ezigbo egwu ike a na-akpọfe akpọ nwoke nwanne anyị nwoke Phyno a na-apịasị egwu ike a na-ekwu onye ghara ibie ke maka ụmụ Obiligbo a na-ekwu onye ghara ibie ọ kpọwafa ha jupụtara na-awụpụ awụpụ ka ọ bụ nna anyị na onwe ya pete edochie kedu nke a ga-akpọ kedu nke a ga-akpọ hapụ kedu nke a ga-akpọ hapụ nwanna ọnụ m abụrọ nwa igbo m chọọ nnọọ ofu ihe mee onwe m mana chukwu goziri m bụrụ nwa igbo m na-eko n'ihi na achọpụtara m na abịara m ọfụma bịasie ike ndị igbo aka m dị n'elu ekene m unu kelesi unu ike wee kenekwe chukwu nyere anyị ike inwe akọ na uche ị na-eme ihe anyị na-eme emesi ike igbo bu ụzọ ebe niile n'ụwa niile ebe ọ bụla i jere n'ụwa a ghara ịfụ nwa igbo gbaba ọsọ ebe ọ bụla i tinyere ụkwụ n'obodo ọbụla n'ụwa niile ị fụrọ nwa igbo gbasie ike n'ihi na ndị igbo na-emesi ihe ike biko ka m kwụsị ya ebe a taa ka a si kwubu na mbụ ndị Igbo bụ enyi o nwee ihe ị ma m amahọ nwee nke m ma ị mahọ mamịrị bụ nnọọ a nyụkọọ ya ọnụ mee gịnị ọ gbaa ụfụfụ ị chọrọ nnọọ ka anyị nọkọọ na-akpakọta nkata ma ọ bụ ka ndị Igbo ma ụwa niile mara ihe ị na-eme ma ahịa ị na-azụ ma ọ bụ ụka ị na-aka ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ị nwere ma ọ bụ ihe dị iche iche ị na-eme ị ga-agba mbọ bịa bịakwute anyị na Prosium RTV

7671 aka m bụ nwanne unu nwoke ahụkwa unu ma nke bụ maazị Uchenna Ijegarụ ị ga na-achake dịka kpakpando nke ị bụ n'ihi na kpakpando bụ ihe dị mma ndị Igbo ekele m unu ka anyị fụ ụbọsị ọzọ